Omenala Igbo kwadoro mmadụ nwụọ, ahapụ ya na mọchụarị ọtụtụ mgbe tupu e lie onye ahụ. Omenala Igbo akwadofughị ya n'oge mbụ adịghị eme otu ahụ ihe mere na ụla dịka nna anyị ukwu la ekwuola na ndị chọọchị mbatara bịa bịa emebisịa nwe niile tinye mmadụ na aramahụ n'ihi ihe isi ike ndị mmadụ adị achọ ta we mmiti ụkpụrụ ndị chọọchị ta we mee dị ka ndị chọọchị si chọọ ya eme onye onye ke we nwụrụ wee gwere ya jee dowe ya la mọchụarị dị eche mgbe a ga-ịhụ ego nnama dị eche mgbe a ga-ịrụ ụlọ na-eche mgbe a ga-enweta ego niile dị iche iche before wa dị eli onye a mba ọ kwadoghị ya chaa chaa chaa n'ihi gịnị mọchụarị bụ ihe bịara abịa enwere ike ịnọ ebe ahụ wuru parts mmadụ enwere ike ịnọ ebe ahụ ee dimkpa zuru dimkpa Mm, la mbụ la ndị nna nna anyị ụla ndị nna nna anyị odela akọ la mbụ la-abụ la oge ke gboo mọchụarị la afụtara ọ dị la-abụ onye nwụọ na ala igbo dịka nke ala ngwa anyị ya nọgba ahụ abalị laabụ maọbụ atọ elie ya ya adịkwa na-enye aka n'oge awa ahụ mgbe ahụ na-akpachilatatụ ihe ndị ụfọdụ ihe ọtụtụ enwechaghị aka omenala igbo akwadofu sị mmadụ nwụọ sị tinye ya na mọchụarị ka ọ nọdụ kama ọ bụ ihe ọlọrọ ọhụụ n'oge ochie nje mmadụ nwụọ ndị obodo agbakọta ụmụ ya abịa elie ya asa okenye ọ bụ O- ihe ala igbo a na-eti mmadụ na mọchụarị abụ eh, mayor abụ obi boban ebube dike one of Ngwa land so first question anyị ga-ajụ gị wụ ihe gbasara burial n'ala Igbo ọ na-awụ ndị mmadụ nwụọ n'ala Igbo ka anyị were nụ ngwa as example mmadụ nwụọ n'ala ngwa ọ na-awụ sometimes ahapụ onye ahụ ọtụtụ ọtụtụ mgbe ọtụtụ afọ aga eli onye ahụ so ihe anyị chọrọ ịma ihe dị otu ahụ omenala Igbo kwadoro ya ka mmadụ nwụọ ahapụ ya na mọchụarị ọtụtụ mgbe omenala Igbo akwadofughị ya n'oge mbụ adịghị eme otu ahụ ya na-eme mbụ mmadụ nwụọ ya nọ otu wiki wiki laabụ elie ya otu gbuo ndị chọọchị bịara bịa megharịa ya sị onye anọọ nwụọ abịa eli ya abịa doo ya one month two months three months before a ga-eli ya ere ala ree ihe niile ga ijikwa ya gbaa nnama ga evre ọ bụghị otu a ka ọ dịla before so anyị chọrọ gboo mbụ ka eh, ọ bụ la gọọmenti nwere ike inyere anyị aka megharịala anyị ya mgbe onye ọbụla nwụrụnụ a- otu izu abalị a- izu abụọ elie ya ka ahafụ ire ala afọ i- e- o- o- o- ogbenye wee hafụ ịta ahụhụ Ndewo. Echi ndewo sa ị nwere ike ịkpọtụ anyị metụrụ anyị explain ihe mere na ihe kpatara nụ people ji ahapụ onye nke ha nwụrụ nọ ọtụtụ mgbe ihe mere na eji eme ya otu ahụ ugbu a ọ bụ ndị arụrụ ala bịara bịa ebe mmadụ nwụọ dimkpa nwụọ maọbụ otu adịbụ ọba anwụọ asị a ga-etinye la mortuary anọọ ya anọọ otu izu izu laabụ ụmụba ga-ere ala ree ihe niile enwere enwe biregwa eli ya elicha bụ ala ga-ata ahụhụ ọ dịghị mma anyị achọghị otu ọzọ thank you sa ịgbalịala dede em ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị now ile anya ga ịhụ that na asụsụ Igbo na-ala ala now so ị gaa na schools ga ịhụ na ụmụ anyị na-adịkwa aka ịsụwa Igbo ọ bekee bekee ka ha sụga anyị na-ajụkwanụ gị sị gị elee ihe iche kpatara ya n'ala Igbo anyị asụsụ Igbo lara ala ma ọ bụ si bekee oge Chukwu abịama mgbe Chukwu abịama bịara here bịara ala ngwa Chukwu abịama bịara gị bịakwa la otu a ee eh, Yoruba ndị adịghị asụ yoruba gị bịakwa la ugwu awụsa adịghị asụ awụsa but n'ala ngwa anyị laadị ma ọ bụ sị itinye so okwu bekee ọ gaghị work ọ gaghị dị mma so anyị alakefụrụ ya arụ otu a ga-eji mee asụsụ anyị alọghachi azụ ka Chineke gọzie anyị ndewo isi ndewo hmm. ihe gbasakwara nụ omenala ndị ọzọ anyị ji anyị na-eji eme n'ala ngwa ihe dịka iri ji o ma ụmụ ihe ndị ahụ gịnị mere ihe ndị a adịzikwa ugbu a la elee ihe a ga ime ka ihe ndị a were laghachite azụ okwu chineke adịla ndị chọọchị ewerela ọnọdụ ndị chọọchị sị na iri ji maọbụ ịgba ekpe la ọ bụ ife arụsị and gị lekwa anya ọ bụ eziokwu but omenala anyị kwesịrị ịlọghachi n'otu omenala anyị na-eme oke mbụ ndị mbụ ahụ ndị oke mmadụ ha bụ ndị mma chukwu ha na-akpọ chukwu abịama chukwu abịama bụ chineke ha na-akpọ ha bụ ndị mma omenala ke gboo abịaziri bịa sị na ịgba ekpe na eh, eh, iri ji ga-abụ arụsị na adị ife ọ bụ ashị ọ bụ na anyị- na gọọmenti nwere ike inyere anyị aka sị ka ihe ndị a lọghachicha anyị ga- obi obi- obi ga-ịtọ anyị ụtọ eji m aza maazị kristian abụkwanụ m nwa afọ ngwa gọngọm n'ala ngwa obi ndewo sa ihe anyị chọrọ ịjụ gị wụ ihe gbasara omenala igbo dịka otu o si dị na burial akwamozu mmadụ n'ala Igbo gịnị mere gịnị kpatara mmadụ nwụọ a hapụ ya ọtụtụ mgbe a sị that na ego adịghị eji ya eli ya a gara na-agbaziri ego eli onye a gịnị kpatara ya ihe merenụ wụ na dịka nna anyị ukwu la ekwuola na ndị chọọchị mbatara bịa bịa mebisi ya nwe niile tinye mmadụ na aramahụ n'ihi ihe isi ike ndị mmadụ a da-achọ ta we meet ụkpụrụ ndị chọọchị ta we mee dị ka ndị chọọchị si chọọ ya eme onye onye ke we nwụrụ wee gwere ya jee dowe la mortuary dị iche mgbe a ga-ịhụ ego nnama dị iche mgbe a ga-ịrụ ụlọ na-eche mgbe a ga-enweta ego niile dị iche iche before we dị eli onye a ya eme onye e ji anọtụ ọdụ la mortuary ọ bụ nwe mbutara ndị ahụ isi ike ka oge a mere nwe ndị a yara kpọrọ ndị chọọchị mgwetara ọbịa mmebisiri nwe ndị ahụ Okay, olee otu i ji chee anyị nwere ike iji mekwaa ya ya ọ dịkwa ka otu ọ dị mbụ otu a ga-esi mekwa ya mbụ ọ ga-adị mma le- la ndị igbo mbịakọtara la onwe we kwuo okwu nye iwu sị ọ bụ onye ọbụla onye ke ya nwụrụ n'ihi na mgbe mgara aga na mmadụ nwụọ e dobe la ime ụlọ mgbe ụfọdụ eweta osinigbe ha ndị akpọ osinigbe we wee gwere ya sacha ya weta nchụchụwe ya sacha ya mịrị ya ọkụ ya nọ otu abalị abalị abụ abalị ke atọ ya elie ya mgbe ọbụla ndị a hụrụ ego chọọ ịbịa imewa ha mmemme ewu wa bebe emewa mbala akpatakwa na wee ego ndị igbo lagharịa azụ bịa bịa bịakọta ọnụ kwuokwa ka ọ dị otu a karịwa na ahụ ya nọ n'otu week onye onye ke ya nwụrụ ya lie ya mgba like mgbe ụfọdụ ndị awụsa we ndị bụ onye ke we nwụọ we elie ya mgba ka ha aga ị gakwa otu akụkụ ke anambra ụfọdụ we ndịkwa bụ onye onye ke we nwụrụ we elie ya mgba mgbe a hụrụ we ego we abịa eme ihe eji wee mee akwamozu ọ ga-aka mma na ndị igbo mbịakọtara ọnụ wee mbịakọta ọnụ wee kwubie otu okwu ihe bido mewe otu a ọ ga-ama mma Okay, sir. Then ihe gbasara asụsụ Igbo a- i- i- i- i lee anya ị ga-ahụ na asụsụ Igbo ji nwayọọ nwayọọ na-ala Be- because ị- ị gaa n'ụlọ ndị mmadụ na na ala Igbo a na anyị nọ na ụmụ ha na-asụgazi bekee lawa Igbo so elee ihe i che kpatara ya ya na ihe anyị nwere ike ime ka ihe ndị a kwụsị ya alaghachi ụtọ chigbu eziokwu mfụtara ihe mbụ la briten ada ịchọta igbo ndị agara oji achịkọta aka wara ndị awụsa de-eme ihe we nga ime gbakwuru naijirian gọọmenti wa abịakọta ọnụ de-emeta igbo ngwụ ọ bụ ya mere a bịa la ụlọ akwụkwọ we ndị iche iche n'okpuru ala anyị adịkwaghịkwa ịkụzi igbo a da-agwa ụmụntakịrị ma wee mbịado skuul la agakwa wee sụ ha ọdụ agaghị wee sụ igbo ha gosị dị asụ mbụ bekee bekee bekee ya ma agadi nwaanyị nọ n'ụlọ mbịakwa gị dị ihe nwee ozi ya ewere bekee deedi ihe ihe ndị a laile ama ama ọ bụ we mmebisiri asụsụ igbo anyị ogwe anyị agakwa n'ikweta ọla ogwe anyị nga ede akala igbo nga ede a ga-ede asụ asụsụ igbo ọ bụkwanụ ihe ihere nye nwa afọ igbo ọbụla la ada asụ igbo ihere onwe ya nkwesịrị ịdị eme yara onye igbo ibe ya nọ ya da asụ bekee ọ bụ ha ọjọọ njọgburu onwe ya ihe ndị a nga ịkwụsịcha mgbe la-adịghị anya okay ndewo then ihe gbasaziri omenala ndị ọzọ ihe dịka iri ji olee otu omenala a ji ihe ndị a ji wụrụ ihe ọjọọ mmemme iri ji abụ ha ọjọọ n'ihi na mgbe a mmemme iri ji mbịara lawa i lekwa anya n'ala igbo ebe ọ bụla mmemme iri ji ala ala o mekwara ji ada ala ji n'ihi na ọ na-abụ afọ ngwụ oge le eji eri ji ndu onye ọbụla egwusia ji ada ama aka onye a ngwa oji ka ya oge o ji eri ya ji ndu ya egwusia ji ọba ji ya eju onye ke ya ahụ otu ọba ji onye ke ha ya ga- ma ha eji adịghị eme ka a na-akpọ ha eji gị hụ ọba ji mmadụ mmadụ enwe ọba ji ite ite iri ya na ya ihe eme ndị ọdụ agbasoro ya arụ so bịa tugbo ndị chọọchị mbịara bịa sị na ihe ndị a mbụ ife arụsị ọ bụghị ife arụsị ihe ndị a mbụ ịjalite omenala anyị nwere imekwata akụkọ ala ubi anyị nwekwu ọṅụ makwara la ada ịjalite ya ada aga aga n'ihi ya ọ dị mmadụ laabọ nwe ebe nne ala la eluigwe mbụkwanụ chukwu okike abịama la nne ala ala ya enweghị nsọ ada eme omenala ndị a obi ada adị ala mma n'ihi ndị chọọchị abịa sị la ọ bụ ha ọjọọ dịkwana ndị chọọchị nwekwara ime ha ọjọọ we ndị iche iche mee ka ke nla ọ gakwana ịla asụsụ ihe ndị a laile mmemme ndị a nga-alarịcha azụ e mekwara ya gawa ndewo aha m bụ Chief Friday Jideofor abụ m onye Anambra steeti dịka o si dị omenani Igbo dị iche iche a bịa n'ihe iri ji o nwere mba ndị ọzọ ka na-eri ji oge luo ị ga na-anụ ya ma na redio ma na ntị ndị ọzọ mana nke kpata nke kpatara na ọtụtụ aka ndị eze na-alaje n'ihi gịnị ụfọdụ ndị eze anyị a na-adị eme emume omenala nke obodo ha mana abịa n'obodo nke m eze anyị na-eri ji anyị na-akpọ ji ọzọ anyị na-ebido n'ọnwa igbo wee na-agwụ dịka anyị na-akwado ịba n'ọnwa isii ma ị gụọ ya otu agụmagụ igbo ji dị abịa ndị nze na ọzọ bịa gwuo ji a line ya up ụmụada ha dịka omenala nke anyị ji dị ga-eji ewu maọbụ ọkụkọ bịa buru ji ndị a abịa kpọọ first malụ nke ka ibe ya ọ bụ otu saịdị nke anyị ji dị igwe obodo anyị jidechiri aka ike omenala ụfọdụ na-agata n'aka ndị eze ana n'iyi n'ihi na ọ ha nwa ka a ga-enekwasị anya wee na-amalite wee na-eme n'ihi na ịbụ eze obodo anyị gụrụ akwụkwọ rinne ị bịakwanụ sụọrọ ya igbo ya anabata gị nke ọma ị bịa sụọrọ ya oyibo ya nye ọda sị ma e shiftuo gị jee samagha ahụ ma ị bụkwa ezigbo onye igbo ị kọta onwe gị ya anabatakwa gị ọzọ ka ị bịa kaa ihe i si bịa ndewo Okay. Em, ihe gbasara akwamozu n'ebe i si bịa dịka a na-eme ya na gboo olee otu e si eme ma mmadụ nwụọ a na-ahapụ ya Ọtụtụ mgbe, onye ahụ anọ na mọchụarị agaghị eli ya ka a na-eli ya mgbe ahụ ọ nwụrụ. ndewo abịa n'ihe gbasara ọnwụ mmadụ a ndị ụka bịa kwaa ụmụ mmadụ ọkụ n'ike especially ndị roman katọlik na saịdị anyị ọ ha nwa bidosiri ya n'ihi na ha ka population karịa chọọchị ndị ọzọ ha eme akwamozu abụrụ ihe dị ike nye ndị mmadụ nwụọ mana dịka dịka m ji gwa gị dịka omenala anyị si dị ma eze obodo anyị ma ndị isi achị melụ e difrenshietie ndị na-aga chọọchị na ndị na-ana aga chọọchị a họpụta ha ndị ọbụla nọlụ n'okpuru ọchịchị nke ha uto ndị na-aga chọọchị nyere onwe ha iwu na mmadụ aga anọfe one mo- two months or one month na mọchụarị elie ya emeghị ihe dị otu a na-ahapụrụ ya ndị nwe mmadụ ndị na-aga chọ- ndị na-ana aga chọọchị bụ ndị omenala dịka anyị kpọrọ ha họpụtara onwe ha n'ọnọdụ mmadụ nwụọ elie ya elie ya mee izu atọ four week, uh, uh, uh, week four four days into four abịa ihe ikwu na ibe abịakọta abịa ihe ehi burial ma ọ ga-ịma n'otu afọ ma ọ ga-ịma n'ọnwa isii ma ọ ga-ịma n'ọnwa ọnwa na abụọ dipendịrị otu aka ha ndị ahụ enwe ike jee kwado ọfụma wee mere wee nye onye ahụ olili mara mma n'ihi na ọ otu anyị si eme na gboo ka o ji dị ebula egwu buru ihe dị iche iche bịa mee onye ahụ nọ n'ebe ọ nọ ọ ga-enye ndị nọ n'ụwa nsogbu ụmụ ya nwekwana ike nwee obi isi ike na emeene nne na nna ha ma ọ nwanne ha alaba and otu esi enyi onye chiri echi na otu esi enyi onye na-echighị echi abụghị the same n'ala Igbo ndewo ndewo so mana ajụjụ m chọrọ ịjụ just gwa anyị kpọmkwem ọ dị mma idosa mmadụ na mortuary ọtụtụ mgbe ma onye ahụ nwụkọrọ ọ dị mma and omenala Igbo ọ kwadoro ya ka ọ kwadoro ya mba ọ kwadoro ya chaa chaa chaa n'ihi gịnị mortuary bụ ihe bịara abịa enwere ike ịnọ ebe ahụ woru parts mmadụ enwere ike ịnọ ebe ahụ ee dimkpa zuru dimkpa okere onwe time oge eluo ya agwa ụmụ ya mmadụ ebukwene ya ga mortuary n'ihi na o- ụdị ego a na-achụ ugbu a nwere na-edimandị ma ndị na-edimandị mkpụrụ obi mmadụ ma ndị na-edimandị ọkpụkpụ aka mmadụ ma parts nwoke ma nwaanyị ọ na mortuary ahụ ka a ga-eweli ya so the thing melụ onwelo mgbe a nabatara itinye mmadụ na mortuary dimkpa zuru onwe ya a na-ekwelo ka eje mortuary n'ihi na o jee ndị ahụ nwere ike aga agalụ ndị ahụ nwere ike agawa iburu etie ihe dị ike ma nke ọzọ eme n'ọnọdụ omenala Igbo si dị ndewo na ị ga-agwazi anyị ihe gbasara asụsụ Igbo asụsụ Igbo na-ala nwayọ nwayọ some places n'ebe dị iche iche n'ala Igbo so kedu ife i ji chee na enwere ike ịkwadokwa asụsụ Igbo ọzọ okay ndewo asụsụ Igbo na-ana ma ọ naghị ana dịka m ji gwa gị ọ bụ ozi bekee and akwụkwọ o nwe school ị ga-eje na ha amaghị ihe gbasara asụsụ ịkụziri ụmụaka asụsụ Igbo enwere akwụkwọ Igbo nwee Igbo izugbe nwee Igbo ụdaume all this thing, even uh, asụsụ ndị a niile anachana anachana n'ọnọdụ n- ndị ticha and the- ndị nne na nna and the ndị eze obodo and the ndị o so achị ya n'ihi mgbe mmadụ ga-abịa bụrụ onye Igbo welu language ndị ọcha wee bịa na-emesara mkpesa dị iche na palace gị nabata ya ị ga-asị ya mba ị bụ onye ebe onye mụrụ a na-akụziri olu gị asụsụ obodo gị nabata o kpesacha onye shite ebe ahụ kere ikpe gawa so echere m na a ga-ebido na ana wee kwado asụsụ anyị a wee luo n'enu ka o wee dugide ndewo ndewo nke m. aha m bụ Lọlọ Ụlọma Chinyere Iwe ebe? ebi m n'Owerenta Waterside ọ na-abụ m onye Isiala Ngwa South kwa okay ihe anyị chọrọ ịjụ gị wụ em otu omenala Igbo siri dị omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ n'ala Igbo e buru onye ahụ gaa na mortuary onye ahụ anọ ọtụtụ ọnwa ma ọtụtụ afọ tupu e lie onye ahụ omenala Igbo kwadoro ya? Mm, na mbụ la ndị nna nna anyị ụla ndị nna nna anyị ọ dị la-akọ na mbụ la-abụ l'oge ke gboo mortuary la-afụta ọ dị la-abụ onye nwụọ na ala Igbo dịka nke l'ala Ngwa anyị ya nọgba ahụ abalị labụ maọbụ atọ eliile ya adịkwa na-enye aka n'oge awa ahụ mgbe ahụ na-akpachilata tụhe ndị ụfọdụ ihe ọtụtụ enwechaghị aka ọtụtụ na-eli ha licha afọ na-abịa abịa afọ labụ afọ atọ mgbe ha lichara ha abịa mewa mmemme mgbe ahụ aka adịla ha mana ugbu a ọ dịkwaghị otu ọ ga-abụ onye nwụrụ na e buru gawa mortuary bụ ebe ndekwa ozu ma ọ bụ onye ruru eru ma ọ bụ onye ruru eru ọ dịchaghị mma mụ akwadochaghị ya Eh, olee otu i ji ele ihe i filiri merenụ ndị mmadụ ji na-ede ozu n'ọtụtụ mgbe ahụ ọ na-anọ gịnị ka i filiri wụ ihe kpatara ya ọtụtụ na-edowa bịa gawa ọkụ e ji eli onye nwụrụ anwụ site otu a bịa erewa ihe dị adị n'ihi ọ bụ ọtụtụ na-akọkọta dowa sị mmadụ nwụrụ ọ dịghị mma ọ bụrụ sị eme onye nwụọ elie ya otu a ndị mgbe mbụ nọ na-eme n'omenala mbụ elie ya ọtụtụ afọ ma ọ ga-abụ ọnwa mgbe o rurula onye ahụ n'aka eme mmemme na ị ga-akacha mma na atụmatụ nke m Okay, mami, ndewo. Okay, eh, ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala nọ due to um, ọtụtụ ụlọ ezinụlọ nọ na- n'ala Igbo ugbu a ụmụ ha na-asụzi asụsụ Igbo ihe a na-asụ wụ bekee elee ihe i che kpatara ya ya na otu anyị ga-eji mee ya asụsụ Igbo alaghachi otu ọ chidere ọ dịkwa ka ịnọtụ n'obi due to last week na week lab ndị gara aga o nwere onye nọ nga a na-eri nri n'ihi ama onye nri anyị so onye ahụ a na-ekwu sị na ihe mere na ndị ka anyị na ndị ka anyị na ụmụafọ anyị si dị ịmụtacha ihe mgbe ụfọdụ bụ asụsụ eji na-akụziri ha ihe na-adị iji borrowed language asụsụ agbazitara agbazita dị eji akụziri ha ihe na ihe mere na ọtụtụ ụmụazị si dị ịmụtacha ihe so ọ bụrụla ihe ịma aka onye ke kwuo onye ke kwuo na ebe a m nọ na-esi nri so mgbe emechakwa ọtụtụ mmadụ kọtara na ihe ahụ ọ na-ekwu bụ n'ezi maka ọ bịara bịa macha atụ sị ndị China na ndị China ụmụazị China na na-erudughị eru na ọ wụ ha ma na-emepụta tọọchị anyị ji na-ahụ ụzọ na ọ ihe ha ji na-eme practice due to na e ji asụsụ ha na-eji na-akụziri ihe ha teknọlọji ghọtara due to la anyị nwa ndị iji borrowed language asụsụ ndị ọzọ ya na-ara ụmụazị ahụ onye ndị ịmụ ịmụ ịmụ ịmụ mekanik ma ọ ga-abụ onye ndị ịmụ ahịa na la- ụlọ la- ụlọ akwụkwọ dị ukwu egwere borrowed language mbụ English na-ejide before ma o meela understand ha ha ọtụtụ afọ agaala ọ dịchaghị mma ndị ka anyị lọhịa tagata la ụmụntakịrị mgbe ha dị ntakịrị na-ezi ha asụsụ Igbo a na-asụkwa asụsụ English a na-asụkwa Igbo bụrụ na afọ ya wolishi ka ha na-amata ma mgbe ọbụla ọtụtụ afọ gasịrị ha ga-eji ya mepụta ihe dị n'ala anyị aha m bụ nze Rafael Ahụekwe ala Mbutu autonomous community omenala Igbo ọ kwadoro Mmadụ nwụọ n'ala Igbo, a hapụ onye ahụ na mọchụarị ọtụtụ afọ ma ọ bụ ọnwa before elie onye ahụ. Omenala Igbo akwadofo sị mmadụ nwụọ sị tinye ya na mọchụarị ka ọ nọ ọdụ kama ọ bụ ihe ọlọrọ ọhụụ. N'oge ochie nja mmadụ nwụọ, ndị obodo agbakọta ụmụ ya abịa elie ya as okenye ọ bụ O- ihe ala igbo a na-eti mmadụ na mọnchụarị ọ bụ elicha onye a ụmụ ya oge ọbụla o ruo ụmụ ya abịa kwaa ya meela dimkpa otu o kwesịrị ka emeela ya, edula dimkpa ọ dịghị mma ka e buru dimkpa ga-eti na mọnchụarị n'ihi na ihe a na-ahụ na mọnchụarị buru ibu na-akwanụ ihe a ga-abịa akọchawa ebe a ugbu a so omenala Igbo asupọtụfụ ya akwado ya elee ihe i che bụ ihe kpatara na eji na-ahapụzi mmadụ ugbu a na mọchụarị n'ọtụtụ mgbe bifọ e lie ihe kpatara eji na-ahapụ mmadụ n'ọtụtụ oge na mọchụarị bụ na ndị Igbo hapụrụ omenala ha gaa gbasowa mbịarambịara mgbe ha tira mmadụ na mọchụarị o nwezi otu ha ga-eji mechaa ihe niile banyere so ha gaa chọwazie ụzọ ọbụla ka site n'ịchọ ụzọ ọbụla ka a ga-esi mee ka ihe dị mma mmadụ anọ ọdụ na mọchụarị so ọ dịghị mma ka mmadụ nwụọ e tiwe ya mọchụarị bịa chọwa ala a ga-ere maka mgbe i ree ala lie mmadụ i liele ozu naabọ eji eji ha ọdụ eme ha ọdụ oke ndị ụsa so ihe gbasara asụsụ igbo olee ihe i che kpatara na o ji ugbu a na ụmụ anyị na anaghị asụzi Igbo ihe a na-asụzi wụ bekee olee ihe i che kpatara ya na ihe e nwere ike ime ka a revaivụọ ya bak ihe kpatara ya mbụ na ndị Igbo na-alaiki Igbo nke ugbu a na-abụghị ndị ochie Igbo pụtara ugbu a na-alaiki ejije ndị ke anyị sịkwa na o ji abụ nnukwu ahụ ji afụshi mgbe ị bịara bịa hụ ejije ya amasị gị hafụzi omenala ke wu chọwa omenala ke nda ị ga-aga ịhafụ ke i ji eji gbasoro ke nda so ọ dịghị mma ide ejije ejije mbịarambịara m hụrụ gị ji jijiri ya gawa asụsụ bekee mbụ asụsụ bịara abịa so ndị ke anyị kwesịrị i- isoro asụsụ mbụkwara asụsụ e ji mụọ wụ n'ihi na ha ọ ja-abụ nne ewu ndị ata ngwe nwa ya ede ele ya anya n'ọnụ mgbe ị ga-ede azụ nwa gị were bekee dee azụ ya o tolite ọ ga-abụ bekee na ọ ga-asụwa hafụkwa na asụsụ ke wu so ọ bụ ihe mere asụsụ igbo nji ede ala ihe gbasara iri ji ya na ịgba ekpe e nwere ihe ọjọọ dị n'ime ya ka ọ elee ihe kpatara ndị mmadụ ji feel na ihe ọjọọ ọ wụ ihe ọjọọ iri ji ma ọ ịgba ekpe iri ji ma ọ bụ ịgba ekpo a sị ọkwa mba nje atụ n'olu n'olu obodo ọbụla nwere omenala wo and omenala wo na ihe a na-efe na-esodobe iri ji mbụ omenala Igbo dịka ha gwerela ya mere mmemme ịgba ekpo mbụkwa ihe ọzọ na-esochi ya ugbu a kwa n'obodo ọbụla mmụọ ọbụla ha na-efe mgbe otu omenala ha si dịrị so na side ka ahụ ugbu a onye ọbụla nke ị mere onye ọbụla na-eme omenala ọ bụrụ na ọ chọzie omenala obodo ahụ ọ ga-ide eme omenala but ọ bụrụ na ihe a na-efe efe ya eferezie ihe ọ chọrọ ime gịnị ife n'ihi na onye ọbụla nwere mkpebi ka onwe ya na ha agba ihe na-efe efe n'ihi na a bịa na ha ịgbaghị ekpe ahụ na mmanwụ na ihe niile nkuku ala ha mmụọ na mmụọ ọbụla ị chọrọ ife ị gakwa ime dịka o si mee gịnị o si chọọ so ọ bụrụ na ị likeri ihe mmụọ obodo unu ị gakwa ire agba ekpo de eme ihe niile but ma ị like ihe mmụọ obodo unu obodo ọbụla ị like mmụọ wo gị fee ya mee ihe ọ sị mee ndewo